K'aw fo ka waleɲuman depuis aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko nin ye aw bisimilali baga bulon kɔnɔna la baga bulon ye bulon ye bulon min kɔnɔna la an b'a bɛɛ ci k'a yɛrɛkɛ ɔ bulonkɔnɔmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ musafu jara eh, fiso ça va Dieu merci ko bɛɛ ka ɲi wa ye ko dɔw ka fisa n'a bɛɛ man ɲi dɛ aa n'an bɛ an se kɛ hmm. hakili la jamana kan ka jɔ ne ba
ça va ça va aw cogo di n bɛ ala tanu an ba sanjura hmm. ça va ça va D'accord ni an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ baga bulon kɔnɔ la yanni an k'an ka jamu an ka an ka thème yɛrɛ da fɔlɔ musafu ni semaine in kɔnɔ fɛn jumɛn de y'i marqué kosɛbɛ de bon ni semaine in kɔnɔ fɛn min ye ne marqué kosɛbɛ ba o ye an ka musokɔrɔba min ni ale bɔnɛna a ni na ni kunnafonidilaw yɛrɛ caman an parce que sisan an bɛɛ kɛlen don kunnafonidila ye mhm. ni caman tun ye kunnafoni in yɛrɛ di u m'a di a dicogo la mhm. k'a fɔ ko eh, jɔnya mhm. k'a sɔrɔ u ko ko o tɛ ko eh, dugukoloko kɛlɛ de don musokɔrɔba in kɔni a fatura a fure taara ye ji de la kɔ la donc tiɲɛ yɛrɛ la o ye ne sɛbɛkɔrɔ marqué parce que eh, an ni bɛ ka gɛlɛya sisan kojugu

minnu kɛra sababu ye k'a labɔ so an sera k'olu sɔrɔ nɛgɛjuru la u ko ko tiɲɛ mɔgɔ de tun don mɔgɔ min n'a hakili tun tɛ ɲɔgɔn fɛ donc a tun ka kan ka taa furakɛli yɛrɛ de la furakɛli de sen fɛ furakɛli man d'a ye a tun kan ka taa u ka dugu la walasa a bɛ se ka taa furakɛ cogoya min na pont sanfɛ a y'a profité k'i sari kɔmi ba falen don sisan hali ne yɛrɛ i sara sa i tɛ sa o ba falen don sisan e b'a kɔrɔbɔ fɔlɔ bon ne fana komi ne bɛ se nɔnni na alhamdulilayi o ayiwa
d'accord nin de b'an don an ka barokun kɔnɔna la barokun tɛ dɔwɛrɛ ye bi ko sukoro kilo kɛra kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ tulu tɛ se ka san nɔnɔmugu kɛrɛbɛtɛ esansi kɛra litiri kelen kɛra kɛmɛ fila ye la vie chère d'accord ne ba naamu ɛɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ ko fo sukoro kɛra kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ye awɔ e yɛrɛ bolo jumɛn de nana ni nin gɛlɛya ninnu ye tantɔ bon gɛlɛya ninnu ka ca tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen nka an bɛ ka jalakili kɛ nka o y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔrɔlen dɔ de bɛ yen nɔ an ma jateminɛ kɛ o la fɔlɔ kabini koronavirisi wagati kabini koronavirisi wagati gɛlɛya ninnu caman nana o de kɔnɔ sabula n'i y'a jateminɛ mali yɛrɛ kɔnɔ an ka fɛn fanba bɛɛ tɛ bɔ an fɛ a dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ de kan korona daminɛnen dugutagaw jɔra o ye gɛlɛya kun fɔlɔ ye a filanan o tilala ka kɛ embargo fana ye o fana nana kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya wɛrɛ sabanan o kɛra an ka binkalikɛla ninnu fana ta u bɛ taa foro tiɲɛ ou bien ka taa siraw da kamiyɔntigi ninnu ye o fana nana ni gɛlɛya dɔ ye donc ni fɛn damadɔnin ninnu bɛɛ lajɛ lajɛlen bannen o bɛɛ de bɛ na ni gɛlɛya ka fara euro ani dollar dɔ fana farala o wari kan mm. donc n'anw bɛ taga fɛnw san olu fɛ yen mm-hmm. wajibi dɔ de bɛ fara sɔngɔ kan irisi ni ikɛrɛni k'olu fana ka kɛlɛ fara o kan mm-hmm. wajibi taji mm-hmm. o bɛ gɛlɛya donc ne yɛrɛ kɔni bolo gɛlɛya ninnu fanba a sɔrɔla o de bolo musa ko sukaro kɛra kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ye e jama tigɛ dɔɔnin bon e, sukalo kɛlen kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ye o ye dutigi bɛɛ ja tigɛ sinon an balakaw bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ a mɛnna mais pour que an ka se k'an balakaw yɛrɛ dɛmɛ dugu gɛlɛya la sisan o ye ko sukaro yɛlɛla ye parce que en général i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ sukaro bɔrɛ san ka na so kɔnɔ o man ca mais sukaro san kɔni o bɛ an cɛlakaw caman kan o de kama eh, an cɛw kɔni bɛ kule de la bi k'a fɔ ko wagati sugu ka gɛlɛn i n'a fɔ e yɛrɛ a mentionné cogoya min na wa e bɛ fɛ k'a fɔ ko sugu tun ka gɛlɛn a mɛnna a mɛnna an ma se k'an musow dɛmɛ olu kan anw k'a fɔ c'est vrai sugu ka gɛlɛn anw b'a dɔn kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don mais k'a fɔ ko an sera ka hali bi duuru ni kelen fara an ka dita kɔrɔlen kan an si ma se k'o kɛ maintenant komi sukaro a bɛ fɔ de taa f'i fa y'a ka sukaro wari di o sera kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ma sisan ani anw y'a dɔn réellement k'a fɔ ko ja ko musow bɛ baara la sinon dugu ka gɛlɛn c'est pas parce que mali kelen ka gɛlɛn f'an k'o de bila an kun na an kana don politique dɔ kɔnɔna la ba k'a fɔ mali ka gɛlɛn parce parti pritere k'a fɔ ko parce sɔrɔdasiw b'an fɛ yan sɔrɔdasi fanga de don non non non diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn sisan mais o eh, mun nana ni gɛlɛya ninnu ye tan sali y'a bɛɛ fɔ sali y'a bɛɛ fɔ ka ban ni an ko k'an bɛna n'o bɛɛ répétition in de mm. covid kow nana anw yɛrɛ ta embargo kow nana anw yɛrɛ bɛ an yɛrɛ embargo ka kɔrɔ mm-hmm. jango embargo nana fara o kan parce que anw degelen don a la de a bɛ yɛlɛ mm-hmm. très rare a ka jigin hali n'a nɔgɔra sinon nin caman bɛ k'a ka fɛn la yɛlɛ ko embargo ko embargo m'o touché koyi ah oui caman bɛ k'i ka fɛn la yɛlɛ ko embargo o y'a sɔrɔ olu ka stɔkiw b'u bolo yan u ka kɔrɔ u ye fɛn kɔrɔlen minnu b'u bolo o ma ban n'i y'a mɛn k'a fɔ fɛn b'i degun o y'a sɔrɔ e ka e ye a san prix min na normalement e ka kan ka continuer k'a feere o la ni gɛlɛya kɛra mais i b'a ye mali de la dɔrɔn gɛlɛya bɛ kɛ dɔrɔn couche bɛɛ kan gɛlɛya bɛ na yɔrɔnin kelen on dirait k'u bɛɛ de bɛ jɛ ka t'u ka minɛn san bi ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛn'u ka minɛn feere bi ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ yɔrɔ pase gɛlɛ yɛlɛla o ah, cɛw fana bɛ dugu kɔfɛ o bɛ se ka faamu donc o gɛlɛya in eh, ba sali y'a fɔ cogoya min na o de don covid ko b'a la embargo ko b'a la eh, wariw yɛlɛli fana bɛ a la parce que an bɛ wari min kan o t'an yɛrɛ ka wari ye donc nin bɛɛ bɛ se ka an toucher ka tila ka yɛrɛ fana ka wari fana wa sefa ye ka wari de bon comme e ma franc mali e ma franc mali ye dun ne tɛna jigin e la i m'a faamu donc nin bɛɛ ye gɛlɛya n'a yɔrɔ ye mais ne kɔni ka kuma laban kɔni min c'est à dire n b'a fɛ ka kuma min f'i ye dɔrɔn i k'o faamu bi anw cɛw de bɛ ka musow dɛmɛ gɛlɛya la ɲɔntɛ gɛlɛya bɛ yan a mɛnna an cɛ bɛɛ bɛ kɛmɛ naani dun kɛnɛ ma an sen fɛ mais an tɛ se ka musow ka kule nin na k'a fɔ foronto gɛlɛyara hali foronto min bɛ sɛnɛ an fɛ yɔrɔ o tɛ embargo ko kɔni o bɛ sɛnɛ an fɛ yan o gɛlɛyara gɔyɔ o gɛlɛyara o bɛɛ bɛ sɛnɛ an fɛ yan supɔmu o gɛlɛyara nin bɛɛ bɛ se ka kɛ embargo ko ye kana se poivron ma dɛ tigaw fana o kilo fana o fana yɛlɛla a bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yan aw tɛ nin si dɔn nin bɛɛ bɛ kɛ n'a fɔ a yɛrɛ bɔra an bɛ mun dɔn a ser'o de ma sisan o de kama an bɔra gɛlɛya kalama sukaro parce que an bɛ sukaro wari kɔni bɔ sɔgɔmada fɛ an b'o di taa sukaro litiri kelen san ka na ni denmisɛnnin taara ka na e ko dɔ farala sukaro ni ba bama an bɛ kɛlɛ yɛrɛ wuli k'a sɔrɔ musow bɛ nin gɛlɛya la a mɛnna donc an kan k'a lajɛ ka dɔɔni fara nasɔngɔ kan quoi
kanjula a ko dɔɔni ka fara nasɔngɔ kan sinon ko fɛnw gɛlɛyara musa fo ko ten tɔ dɛ musa fɛ min fɔ o ye tan de o sabula fɔlɔ i kun bɛ se ka kɛmɛ fila kɛ ka dumuni min tobi bi hali ni ni kɛmɛ naani tɛ hali ni ni waa kelen donna i tɛ se k'o tobi awɔ a ka gɛlɛn de o et puis que i b'a dɔn nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ c'est vrai sali ye nin fɛn o fɛn fɔ c'est vrai u bɛɛ b'a la mais gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn ye naturellement gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn ye i b'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ de ye gɛlɛya ye ne t'a dɔn fɛn o fɛn don mm. awɔ e eh, mais an ka jateminɛ kɛ fɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan c'est vrai olu ka gɛlɛya mais fɛn minnu bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan k'o fɛnɛ gɛlɛya a ah, ne ma se ka fɛn kelen min yɛrɛ faamu o y'o de ye ɛ bibi na hali n'i taara tigɛdɛgɛ kɛ n ko n'i taara tigɛdɛgɛ kɛmɛ fila la san ala kibaru o f'i ka kasi ɲɛji la a tɛ se k'a tobi bilen tigɛdɛgɛ yɛrɛ min kun ka nɔgɔ dɛ ni fɛnw kun gɛlɛyara ni jabaw gɛlɛyara i b'a fɔ ko n'an ka ɲɛ tugun ka tigɛdɛgɛ min tobi bibi na ni tigɛdɛgɛ bi wɔɔrɔ la walima bi naani na kɛra e kunna n'i y'o k'i ka daga la ni cɛ n'a muso dɔrɔn tɛ n b'a f'i ɲɛna hali n'o y'a sɔrɔ den kelen ni fila b'aw bolo a t'aw bɔ bilen hmm. a tɛ a t'aw bɔ dɛ fɛnw yɛrɛ de ka gɛlɛn donc cɛw k'a lajɛ u ka dɔ fara nasɔngɔ kan parce que n'u ma dɔ fara nasɔngɔ kan a ma nɔgɔn muso dɔw bɛ yen olu tɛ fɛn kɛ bon ni e bɛ kɛmɛ naani de di ka kɔrɔ i ka nasɔngɔ la n'a y'o kɛmɛ naani ta ka taa n'a taara n'o ye sugu la n'o m'o bɔ n'o nan'o fɔ e b'a fɔ a ye n ka nasɔngɔ tigɛ dɛ a y'a kɛ tan a y'a o dun tɛ. musa fɛ min fɔ effectivement sukaro ko gɛlɛyalen de sisan cɛ bɛɛ bɔra a kalama sinon bi ko m'an musow bila kule la o ee sugu ka gɛlɛn nin ka gɛlɛn mais n'an y'o fɔ a b'a fɔ ee aw bɛ ka an ka nasɔngɔw tigɛ de mais maintenant de sisan tour sera cɛw yɛrɛ ma wala u y'a dɔn jaa ko musow bi baara la donc an falakaw hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ mais u k'a lajɛ n'an balimakɛw u ka dɔ fara nasɔngɔ kan et puis an b'a fɔ sugukɔnɔmɔgɔw ye an bɛɛ lajɛlen k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ an ka dɔ bɔ gɛlɛyaba nin an ka dɔ bɔ a la ko an ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ la n'o tɛ a ka gɛlɛn cɛn yɛrɛ la mali ko yɛrɛ sigi kɔni a a kuma ka ca sisan ne ba naamu muso bɔra sisan k'a fɔ ko malgré que gɛlɛya bɛ yen nɔ komi an yɛrɛ fana b'a to gɛlɛya ka taa fɛ k'o ye tiɲɛ ye wa
bon an b'a gɛlɛya cogoya jumɛn na fɔlɔ parce que eh, musafu y'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ o ye tiɲɛ ye mhm. mais maliyɛn fana b'a ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan oh, a bɛ se ka kɛ nka ne ma sɔn o ma puisque e mhm. fana ti e ye feerelikɛla ye mhm. e tɛ se ka taa i ka jagofɛn ta dagɛlɛman na ka tila k'a fɔ k'e k'o feere nɔgɔya la jago kun ye mun i ka tɔnɔ sɔrɔ tɛ yan donc i n'a fɔ sisan ka sutu baara k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ kɛ an fɛ yen mais k'a da ka gɛlɛn o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o taji gɛlɛyara sisan hali n'a y'a sɔrɔ n'a fɛn baara de bɛ kɛ an fɛ yen nka walasa a ka se ka taa yɔrɔ dɔ la ka taga n'a ye fan dɔ la fo taji de ka don o la donc n'o sɔngɔ yɛlɛla wajibi e fana bɛ dɔ fara i ka fɛn prix kan et puis a bɛɛ tɛ butigitigi ninnu kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ en gros bɛ taa yɔrɔ minnu na sinon ne yɛrɛ kɔni bolo ni information kɔni bɔra k'a fɔ ko ka dɔ bɔ fɛn sɔngɔ na a bɛ bila i n'a fɔ misali la buru ta dɔ tun fara buru sɔngɔ kan o ma kɛ tɛnɛ nka sisan k'a prix tilala ka jigin tuguni puisque fɔkabɛn kɛra o la donc ne kɔni bolo k'a fɔ ko u b'a a sɔngɔ cɛya u t'a k'u yɛrɛ ma nka fɛn dɔ de bɛ na n'a ye ni sababu dɔ de bɛ kɛ min b'a to u bɛ se ka a sɔngɔ cɛya o kɔni ye ne ka hakilina ta ye. e ma ne ka question faamu ou bien peut-être que question maba y'a f'i ye fɔ cogoya min na ne m'a fɔ o cogo la c'est-à-dire moi ne ko sannikɛla kɔni an bɛ bɛn a kan e bɛ butigi feere ne bɛ butigi feere mais e ni ne ka fɛn bɛɛ tɛ ban ɲɔgɔn fɛ butigi kɔnɔ minɛn bɛɛ tɛ ban ɲɔgɔn fɛ k'an ka tila ka taa ta ɲɔgɔn fɛ
c'est juste pour te dire que ni e b'i ta e bɛ fɛn e b'a sɔrɔ nɔgɔya la wagati min na ni gɛlɛya kɛra e kan k'i jija i ka stock kɔrɔlen min b'i bolo dɛ e m'o sɔrɔ gɛlɛya la o o de kama fɔ ko gɛlɛya ka di maliyɛn c'est à dire e k'o stock min b'i bolo dɛ e kan k'o feere normalement prix kɔrɔ de la maintenant ne k'o stock in banna n'i taara achat kura de kɛ o ye fana donni a gɛlɛya yɔrɔ kɔnɔ e kana n'a ye sukaro ko in na je me rappelle très bien tɛ sukaro yɛlɛ ko fɔlɔ ye sukaro delila ka yɛlɛ n ye a ye an ka jabaranin dɔw kan k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn dɔw wulila ni ka taga kunnafoni sɛgɛsɛgɛ la dɔw bɛ yen olu ma dɔrɔmɛ kelen bɔ u ka sukaro la fo a tun bɛ ɲini ka na kɛ kɛlɛ ye u ye cɛ ɲininka a y'o de fɔ parce que sukaro stock min tun bɛ ale bolo a quantité yɛrɛ tun ka ca donc nin ko in ma ale touché fɛn tɛ se ka bɛɛ touché o mais an ka problème y'o de c'est à dire ni une fois n'a fɔra ko a gɛlɛyara o bɛ hadamadenya taasira de une fois n'a fɔra ko a gɛlɛyara a tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ fɛ i b'a sɔrɔ bama mali bɛɛ ka sukaro tɛ se ka ban ɲɔgɔn fɛ bi ko mali bɛɛ ka taa sukaro ta bi o gɛlɛya kelen na bi k'a feere n bɛna f'i ye commerçants yɛrɛ b'a kɛ o lagosili tɛ dɛ hali an ka produit dɔw bɛ yen u b'o tunu sugu kɔnɔ ça c'est entre eux i n'a fɔ siman ta kɛra cogoya siman yɛrɛ ta to yen e ɲɛ bɛ siman ta de la sinon o fɛn caman bɛ yen u yɛrɛ bɛ a stock la tunu entre eux i mana taa sugu fan o fan a bɛ fɔ k'a tɛ yen mais o y'a sɔrɔ o stock bɛ en pagaille a ma bɔ kɔfɛ bi dɛ a b'u ka magasinw kɔnɔ yan awɔ parce que n ye kunnafonidila ye bi mais sani ka kɛ kunnafonidila n tun bɛ sugu kɔnɔna la ka feere fɛnɛ kɛ donc n b'a dɔn cɔ o politiki bɛ yen c'est pas parce que n bɛ ka fɛn mais u b'o kɛ i bɛ o fɛn mina gɛlɛya kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ sɔɔni e b'i ta labɔ a bɛ sɔrɔ i kelen fɛ yen e b'i ka prix d'a kan sɔɔni kansutu b'a ta labɔ a bɛ sɔrɔ o fɛ yen raison pour laquelle ni sinon ka maliyɛn lagosi a man di k'a fɔ gɛlɛya ka di maliyɛn parce que an tɛ se ka kɛ foyi ye ni maliyɛn tɛ n'an ko ko gɛlɛya ka di maliyɛn ye an yɛrɛ b'o kɔnɔ gɛlɛya in ka di an yɛrɛ mais i nɔgɔya yɔrɔ ye mun ye bɛɛ ka a kɛ i ni ala cɛ la e y'i ta sɔrɔ gɛlɛya la taa ni mun farala a kan o fara a kan ba ye et puis ni e y'a sɔrɔ nɔgɔya la ni nin ninnu jiginna ni an yɛrɛ m'an jɔ an jɔyɔrɔ la maliyɛnw m'u jɔ jɔyɔrɔ la o prix tɛ jigin bilen dɛ
a bɛna fɔ hali transport ko transports bɛ yɛlɛ carburant bɛ jigin mais dugu o dugu i ɲɛ b'a la hali voyage siraw kan dugu o dugu n'a y'aw sigi ka aw ka compagnies lajɛ u t'a jigin nka sisan e bɛ ka nin min fɔ ne bolo o hakilina man ɲi puisque min na hali ni e y'i ta sɔrɔ nɔgɔya la ka tila k'a fɔ ko gɛlɛya nali k'e ye min stocké e bolo e k'o feere nɔgɔya la ne bolo u bɛɛ de bɛ bɛn prix kelen de kan an bɛɛ b'a di nin hakɛya la mais e kɛlen k'i ta maralen t'i bolo gɛlɛya kɛlen ko fo e fana k'a sɔngɔ jigin alors que tɔw dun ta yɛlɛlen don o fana bɛ na ni e y'a c'est à dire sɔrɔ sugu ani- dɔ e ye. y'a sɔrɔ mun na Ah. ani tɔw minnu taara u ta san olu tɛ kelen ye o e ma c'est à dire musafu Ne faamu ye sisan Musafu faamu. musafu ka yɔrɔ la sisan ne yɛrɛ bɛ musafu rejoindre dɔw bɛ yen i b'a dɔn musafu kan bɛ de dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ taa ta ka na stocker de ka gɛlɛya yɛrɛ makɔnɔ donc ni gɛlɛya nana sisan u b'a feere gɛlɛya mais et pourtant a dun man ka kɛ ten musafu kan bɛ de ni e ye fɛn min sɔrɔ sisan nɔgɔya la hali ni gɛlɛya nana o sɔrɔ yen

est ce que o fana tɛna k'a damana ko wɛrɛ mais dɔw b'u ta ayi dɔw b'u ta jigin o c'est à dire ne b'a fɛ ka a fɔ e ka mun faamu mhm. jakarta in filɛ nin ye kuma dɔ la an b'a san a kura kura san waa bi wɔɔrɔ mhm. n'est ce pas kosɛbɛ waa bi wolonfila ni duuru des fois résultat bɔlen filɛ nin ye sisan mhm. n'i ma waa bi seegin bɔ kuma dɔ la i t'a sɔrɔ o b'i bali k'a san ayi c'est comme ça n'a jigin kuma sera a bɛ jigin n'a yɛlɛ kuma sera a bɛ yɛlɛ mais c'est à dire ne b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn gɛlɛya ko in na o de an ka commerçant baden bɛ yen minnu ma taa nin fɛn ninnu ta gɛlɛya la dɛ sali ça je vais te dire hein o bɛ yen minnu ma taa nin ta gɛlɛya la a stockelen de b'u bolo parce que u yɛrɛ b'a dɔn an b'an sigi ka gɛlɛya makɔnɔ diɲɛ bɛna gɛlɛya donc an fana b'a gɛlɛya u b'a gɛlɛya an hinɛ tɛ ɲɔgɔn na o parce que anw yɛrɛ bolo pour que i ka jamana dɛmɛ fo k'a sɔrɔ i ye fonctionnaire de ye o mentalité bɛ maliyɛn kun na mhm. il faut être dans, dans, dans un bureau pour que i ka jamana dɛmɛ mais k'a sɔrɔ i bɛ jamana dɛmɛ hali i ka du kɔnɔ
ayi o yɔrɔ la jagokɛla bɛɛ tɛ kelen par exemple misaliya la feerelikɛla dɔw bɛ yen nɔ minnu banna ka sukoro feere u ka cinquante kilo in ko puisque dɔw y'a jira k'a fɔ ko a da gɛlɛyara mais k'u bɛ ka wari min minɛ cinquante kilo la ko min b'a kɔnɔ a tɛ cinquante yɛrɛ bɔ donc jagokɛla dɔw yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ bɛ siran haramu dun ɲɛ e hakili la k'o kɛra e de kama olu dɔn o ma k'e kama dɛ o ma kɛ jamana yɛrɛ kama o kɛra dɔrɔn parce wari min bɛ ka minɛ a tɛ cinquante kilo in bɔ donc olu ka bin bɛ a la est ce que e bɛ k'a faamu Mais n'i k'a sɔrɔ olu yɛlɛla voilà dɔw bɛ k'a san mais bitigitigi dɔw de bɛ minnu banna k'a feere ka da ka mun na k'u bɛ a tɛ ka cinquante kilo bɔ mais alors que o dun kɛmɛ ka wari caman de d'a kan ka cinquante kilo sɛbɛn k'a dun sɔngɔ t'o bɔ bi donc dɔw bɛ siran ala ɲɛ olu y'o dɔn bi de parce que a gɛlɛyara n'o tɛ wa feerelaw ka tɛmɛ mais bɛɛ tɛ Voilà, c'est pour te dire que gɛlɛya bon majorité fana yɔrɔ la minorité tɛ yen voilà an yɛrɛ bɛ gɛlɛya sankɔrɔta o juste an yɛrɛ de bɛ gɛlɛya sankɔrɔta so moi je te rejoins yɔrɔ min na i ko ko hali balow ka gɛlɛya kan surtout i y'a fɔ k'a fɔ ko tigadɛgɛ gɛlɛyara c'est normal parce que aw aw fana jɔda tɛ aw la bilen an b'a ye fɔlɔ tile la an baw tiga bɛ si ni fɛn min pour que i k'a ye sisan i bɛ sɔn ka dugu caman kɛ dɛ a bɛ yen sinon an ka musokɔrɔbaw tun bɛ tiga wɔrɔ k'a kɛ o kɔnɔ an yɛrɛ tun bɛ yaala k'a yɔrɔ ɲini a b'a jiran a bɛ susu a bɛ kɛ tigɛdɛgɛ ye i bɛ fɛn min ɲini o la dɔrɔn lɔgɔ susuli mais bi gɛlɛya tɛ susuli la o mais bi a sanni de ko don bi aw tɛ se k'o kɛ o donc aw bɛ obligé de ka taa a san Maintenant, minnu fana bɛ a baara kɛ olu fana bɛ a fara ɲɔgɔn kan de ka taa a si mansin na mansin min b'a si dɛ carburant de bɛ k'o kɔnɔ carburant litiri kɛra kɛmɛ fila ye maintenant sisan ne bɛna aw ɲininka sisan aw bɛ aw bɛ aw ko taw ɲɛfɔ maintenant n'i ye aw bila état place la sisan k'aw bila faamaw place la k'a fɔ ko aw ka se ka nin gɛlɛya in kunbɛn e bɛ se ka mun de kɛ ne b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ se k'a kɛ ni kuma de ye fɔlɔ ka bɔ ka kuma ni jamanadenw ye ko min nana ni gɛlɛya ye ka mhm. ɲɛfɔli kɛ o la mhm. ani fana an ka to ka u ka da yɛlɛ mɔgɔ dɔw ye tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ mhm. hakilila ɲumanba bɛ u la nka u t'a dɔn u bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ cogoya min na donc n'u bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ ɲini ka porte dɔ dayɛlɛ n'a y'a sɔrɔ ni idée ɲuman bɛ mɔgɔ minnu bolo sisan olu bɛ se ka taa fan dɔ la k'u ka idée fɔ donc u ka sigi k'olu dɔw lamɛn an bɛ jɛ ka hakilinaw falen ka se ka solution ɲini sinon nin cogoya in na tiɲɛ yɛrɛ la ni Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ma ban a kuma kɔni a bɛ gɛlɛya o ye kelen filanan kɔni n bɛ se ka min fɔ an k'a lajɛ hali bi fɛn minnu bɛ kɛ jamana wɛrɛ kan ni cogoya sera ka sɔrɔ an yɛrɛ k'a lajɛ k'olu baara dɔw kɛ an fɛ yen nɔ comme ça hali ni gɛlɛya nana jamana wɛrɛ kan o tɛ kɛ an besoin tɛ kɛ k'a fɔ k'an bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ka taa solution ɲini an yɛrɛ bɛ se ka dɔw ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ
n'i ye e kɛ minisiri ye bi k'a fɔ k'e ka nin gɛlɛya in minisiri tɛ se k'a kɛ fo sauf n'i ye n kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye k'i kɛ mm. k'e bila asimi ɲɔgɔnna la sisan mm. e bɛ se ka mun de ta pour que ka mun sigi ni gɛlɛya ni gɛlɛya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo di parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ mm. mali ofisi n'i taara ɲɔnɔ fanfɛla ninnu fɛ an ka sukuru bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan mais masa min ala ye sukuru dɛsɛ bɛ se k'an sɔrɔ cogo di timinkala o foro bɔnnen bɛ fan bɛɛ fɛ cogo di gɛlɛya bɛ se ka na bawo fana o y'a damala kuma wɛrɛ ni komi i ye exemple ta ofisi kan sin an y'a ye k'a fɔ ne ka ɲininiw dɔw de la ka taga bɔ a kan k'a fɔ an ka nafolotigi dɔ bɛ an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ye jeunes recruter yen fanfɛla ninnu fɛ a daminɛ dugabugu fo ɲɔnɔ fanfɛla ninnu a y'u fɛn ka foro san ka di u ma ka tila ka pipinɛri wari di u ma pipinɛri wari di u ma o y'i kɔ don dɔrɔn an y'ambiance daminɛ awɔ ne kɛra o seere donc c'est juste pour te dire que an jeunes caman bɛ an sigi an bɛ se lagosili de la mais hali n'i y'an dɛmɛ n'i yɛrɛ ye an dɛmɛ dɔrɔn a bɛ kɛ fu de y'an bolo o ye kelen bon n bɛ segin ka na n ka question kɔnɔna la pour que k'i jaabi c'est à dire fo état ka a to bɛɛ ka se ka taa bɔ ka maliyɛn bɛɛ damakɛɲɛ a la parce que an y'a jateminɛ sugu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ minnu bɛ bɔ ka taa an ka minɛnw nɔfɛ ka na ah pour que k'o marché sɔrɔ f'i ni jamana jamana ɲɛmaa dɔ ka jɛ dɛ hmm. ah oui eh, eh, i n'a fɔ sisan e ka e kelen dɔrɔn de bɛ taa e kelen dɔrɔn i b'a sɔrɔ u bɛ sukaro di e kelen dɔrɔn de ma e ba kelen dɔrɔn de bɛ taa sukaro ta ka bɔ sukaro kan ka bɔ yɔrɔ min na bɛ kɛ sisan n tɛ ka n ta f'i ye wa a ɲɛfɔ ka na c'est-à-dire c'est juste ne bɛ ka apport mun di o y'o de ye mhm. c'est juste u ka se u ka se ka damakɛɲɛ bɛɛ la maliyɛn bɛɛ la ni mun y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka taa ka na ni balo ye a kɛcogo ɲuman na gouvernement b'i ta sɔrɔ an yɛrɛ b'an ta sɔrɔ o ka kɛ o cogo la sinon o appel ninnu filɛ nin appel d'offre ninnu filɛ nin il faut avoir des milliards pour que e yɛrɛ k'o sɔrɔ fɔlɔ e yɛrɛ bɛ wari min bɔ pour que gouvernement bɛ se k'o di e ma ani e bɛ tila ka taa tali min kɛ ka na n'a ye diyagoya a bɛ gɛlɛya mais ni a a a sera ka lakodɔn bɛɛ ma o bɛ se ka fɛ et puis i n'a fɔ e e e e sali ninnu bɛ k'a fɔ cogoya min na an ka bayɛlɛmali an yɛrɛ fɛ yan o ye an ka maraîchage sisan an b'a jateminɛ k'a fɔ an ka jeunes caman yɛrɛ bɛ yen minnu ye kalanba kɛ bi u bɛ ka jardin baara dɔrɔn de kɛ i b'a sɔrɔ an ka fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ u fɛ yen gɔyɔ bɛ yen tamati bɛ yen gan bɛ yen waati bɛɛ tiɲɛ tɛ gouvernement bɛ se ka olu fana dɛmɛ cogoya min na an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye hmm? bon ani sugu kɔnɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko prix unitaire sali y'a fɔ mais halisa dɔw bɛ prix unitaire sanfɛ o o yɛrɛ ma bila caman bɛ yen a tɛ jigin dɛ sinon dɔw fɛ a yɛlɛlen don ka tɛmɛ hali nin kan e b'a sɔrɔ anw de fɛ yan dɔrɔn bamakɔ secteur na na kɛmɛ ni bi seegin don peut être n'i bɔra bamakɔ ka se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn olu ta ye kɛmɛ fila ou bien kɛmɛ fila ni bi duuru a dun bɛɛ sɔrɔ cogo ye kelen a tɛ ka sɔrɔ yɔrɔ dɔw la yɛrɛ voilà donc f'u ka se ka brigade dɔ fana sigi mun bɛ se ka lakɔlɔsili kɛ olu fana ka lakɔlɔsili kɛ ni jɛlenya ye wariko ka bɔ a la ni e nana sɔrɔ i bɛ infraction na i ka kan ka taa répond yɔrɔ min na i ka taa répond yen olu kana wari misɛnnin minɛ e la k'e to o cogo la ten o kɔni ye ne ka apport ye. d'accord ee Kansutu. n'i y'a ta k'a jateminɛ eh, ninnu bɔra sisan ka u ka fɛn fɔ n'i ye e yɛrɛ bila jamana ɲɛmɔgɔya la k'a fɔ mhm. ko e ka solution ɲini nin gɛlɛya la e bɛ taa ni sira jumɛn ye fɔlɔ i n'a fɔ musafa y'a fɔ cogoya min na mhm. eh, a tɛ daminɛ détaillantw na dɛ mhm. mais surtout grossistew eh, u ka mɔgɔw sigi mhm. minnu bɛ taa grossistes ninnu yɔrɔ mhm. i n'a fɔ prix ko ta sanfɛla la mhm. parce que an bɛ jigin détaillants na kuma caman ka sɔrɔ a da bɛ u bɛ taa ta yɔrɔ min na de ni mɔgɔ min ka prix min fɔra état ye prix min sigi ni min ta b'o sanfɛla la u k'o ka butiki datugu sabula n'i ma su gosi ɲɛnama tɛ siran ni musafu ka butiki datuguna e ta datuguna ko parce que ko da min fɔra e tɛ ka fɛngɛ sali b'a ta jigin hali mɔgɔ t'a f'a ye o ye kelen de deux ɛɛ fɛn minnu tun bɛ an fɛ yan fɔlɔ i n'a fɔ ɛɛ agriculture maraîchage ni pêche ninnu ani usine minnu fana tun b'an fɛ yan n'u caman datuguna tiɲɛ yɛrɛ la u ka a lajɛ ka se ka olu dɔw dayɛlɛ sabula n'olu fana dayɛlɛna a ka ca a la fɛ jeunesse bɛ baara kɛ o kelen de deux ne hakili la nɔgɔya fana bɛ na an ka jamana kɔnɔna la fana o ye ne ka hakilinata ye mais mustafa est-ce ɲangini bɛ se ka fɛn bɔ nin na parce que malien bɛ siran ɲangini ɲɛ et puis est-ce ɲangini bɛ bɔ a sira yɛrɛ fɛ yan n tɛ to k'o de f'i ye ne y'o de f'i ye n ka kuma la o e bɛ sali bila sa ko sali ka na ne lakɔlɔsi k'a fɔ ko sukaro yɛlɛlen don sali ka na a fɔra ko ka sukaro feere kɛmɛ ni bi seegin ne bɛ eh, kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ne bɛ k'a feere kɛmɛ ni bi seegin sali bɛ na ne fɛ yen ne bɛ sali yɛrɛ bisimila ni sukaro bɔrɛ kelen ye sali e ka nin minɛ i ka t'o kɛ mɔni na sali b'o minɛ koyi a b'a minɛ sali b'o minɛ a b'a minɛ a b'a minɛ donc directement sali nakun ye mun ye sali t'o ye sali b'o to yen pewu a bɛ kɛ ne fana bɛ kɛ sali ka sɛgɛn fura ye parce que a gɛlɛyalen don sa a gɛlɛyalen don ka ban mais sali bɛ magouille nin sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni hali o sukaro bɛ ɲini ka na ban tuni dɔ dɔrɔn sali bɛ se k'i walayi i jɔ n ka taa musa fɛ yen dɛ ni n taara yen sisan ne ka sukaro ko bɛ ɲɛnabɔ f'o de ka bɔ a la o de kama ne y'o f'i ye ban ko nin bɛɛ ye jamana nin bɛɛ ye an ka jamana dɛmɛ ye o de kama moi je me plains pas trop k'a fɔ ko jeunes tɛ ka baara kɛ jeunes jamana tɛ ka jeunes dɛmɛ baara la parce que ne b'a dɔn anw mana baara sɔrɔ an yɛrɛ de ka tiɲɛni ka bon i b'a sɔrɔ o y'e ka baara ye i bɛ sara a kama normalement mais e bɛ tila k'o ni yuruguyurugu ni magouille don ɲɔgɔn na tuguni e mana minɛ o kelen na tuguni ka tila k'e gɛn e b'a fɔ ko jamana y'a don tan jamana y'a bɔ tan donc ni an sera ka kɛ an yɛrɛ ye ka i y'a fɔ kansutu y'a fɔ cogoya min na c'est très très très important an ka usine minnu bɛ yen a b'i n'a fɔ an ka train sisan an ka train wulila train kura ma bɔ faransi o an yɛrɛ de ka mɔgɔw an fɛ yan mali la yan minnu y'a kalan kɛ minnu y'a baara kɛ le filɛ de ka train dilan volonté ko de don k'a lawuli k'a sigi a sen kan a ma kɛ wa a train bɔra min minnu k'u jɔlen don k'a fɔ k'u tɛ se ka baara kɛ bilen an yɛrɛ de ka ingénieurs n'an ka mécaniciens n'an ka électriciens y'a dilan k'a lawuli k'a jɔ pourquoi pas an ka usine n'i taara kulukoro sa HUICOMA lajɛ hein rouille kɛlen don k'a fɛn bɛɛ minɛ pourquoi pas an ka segin dɔɔni au moins olu fɛn ninnu ma a bɛ ko caman nɔgɔya et puis k'an ka an ka ɲɔgɔn dɛmɛ so halisa ale bɛ k'a fɔ cogoya min na taayɔrɔ bɛ bɛɛ la an tɛ an ta an tɛ taa an taayɔrɔ de la a ka nɔgɔn anw ma dɔrɔn sinon tout le monde a l'accès i ka informer i ka information sɔrɔ mais an tɛ taa mun ka gosi anw ma dɔrɔn an ka tedaganin kunna mun ka nɔgɔ an ma o y'an k'an sigi an ka tedaganin kunna dɔrɔn ka lagosili kɛ solution t'an bolo n'est-ce pas donc ne kɔni ka hakilina ye mun ye o y'o ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la et puis an cɛlakaw fɛnɛ il faut reconnaître k'a fɔ sugu ka gɛlɛn sugu ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ an k'a lajɛ au moins bi wɔɔrɔni o kɛmɛni o an k'a essayer an k'o fara gatigimusow ka fɛn kan parce que ni gɛlɛya in yan mali kelen tɛ koyi mhm. c'est partout yɔrɔ bɛɛ de don mhm. donc yɔrɔw b'u adapter ni a cogoya de ye na goman man di e ye e tɛ wari caman bɔ c'est pas facile e ye kɛmɛ fila di sisan nasɔngɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ni ala cɛ i kelen kɛnɛ ma i b'i ka tile journée ni mun kɛ i ma wari dun i yɛrɛ kelen dunda la o ye kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ wolonwula ye on dirait e bɔra i ye biɲɛ kɛmɛ lanin san i ye buru mugan na san o ye kɛmɛ ni mugan o tɛ dun abada n'i bɛ lipton min o kan i bɛ boisson min o kan o ye sɔgɔmada fɛla ye tilegan fɛ i tɛ i y'a cɛ o cɛ ye dumuni ba la kɛnɛma i bɛ zamɛ plat san ni jɛgɛ kɛnɛ t'o sanfɛ i t'o dun mais pourtant i muso bɛ côté kɛlɛbɛ kɛlɛbɛ la so kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sugu ka gɛlɛn e tɛ se ka hali kɛmɛ ni ou bien kɛmɛ ni biduuru ni fara o kan dɔrɔn sisan ne y'o de fɔ sisan parce que a sera sukaro ma an ye musow ka gɛlɛya dɔn sinon an ka musow bɛ na mɛnna musow ka di ne ye koyi ba bi bɛ musow ka côté la mais c'est normal parce que f'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de c'est très normal an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sugu ka gɛlɛn c'est vrai an kɔni saraw fɛn ma bɔ a la dɛ fɛn tɛ se ka bɔ o la yɛrɛ ni fɛn bɔr'a la o bɛ kɛ kɛlɛ de ye e y'a mɛn a bɛɛ b'a fɔ ko sugu ka gɛlɛn e ye jɔn ye ka kɛlɛ wuli ko gouvernement ye dɔ tigɛ ka bɔ n sara la au moins bɛɛ de b'a fɛ dɔ ka fara grille kan donc ni dɔ farala grille kan denbaya ka ca e fana b'a lajɛ au moins hali n'a kɛra kɛmɛ ni ou bien kɛmɛ fila ni i i b'o di musow ma peut être gɛlɛya bɛ fug'aw la quoi hein c'est pas parce que kɛnɛma dumuni feerelaw lagosili don dɛ bɛɛ n'i balo cogo don mais n'an sera k'a lajɛ ka dɔɔni bɔ o fana la ka an ɲɛsin an ka denbaya ma moi je crois que camanba de bɛ bɔ gɛlɛya in na an ka gɛlɛya y'an yɛrɛ de nɔ ye koyi wala an ka gɛlɛya y'an yɛrɛ de nɔ ye parce que ni wagati ka gɛlɛn wagati min na an ka a minɛ ɲɔgɔn bolo ten n'a ka nɔgɔ wagati min na an ka minɛ ɲɔgɔn bolo ten an bɛɛ b'a la anw b'a la commerçants b'a la musow b'a la cɛw b'a la mais bi kɔni musow de ta y'a la gɛlɛya dan ye donc an bɛ musow de dɛmɛ on est obligé
d'accord euh, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw bɛ ba ka bulon de sanfɛ ba ka bulon kɔnɔ an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ walawala bi ta bɛ mali gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ la sukaro yɛlɛla tulu yɛlɛla fan bɛɛ de ka gɛlɛn ne ba euh, kulun bɛ ɲini ka se san na mhm. ladilikan jumɛn b'e bolo ka di an lamɛnbaa jɛkuluw ma ani an ka commerçant ni an ka ɲɛmɔgɔw ma ne bɛ se ka min fɔ an ka lajɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya nana wagati don n'a nana an ka lajɛ an ka kun ɲɔgɔn na quoi commerçants k'a lajɛ hali bi u fana ka hinɛ jamanadenw na jamanadenw fana ka faamuyali sɔrɔ a ko la ani k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fana ni gɛlɛya nana wagati min na u fana k'a lajɛ ka dɔ fara saraw kan i n'a fɔ musa fana bɔra k'a fɔ cogoya min na dutigiw fana k'a lajɛ ka dɔɔni fara nasɔngɔ kan voilà o de ye ne ka hakilinata ye d'accord musa kuma kuncɛ kuma la e bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni commerçant ɲɛna bon eh, kuma kuncɛ kuma la eh, sefu i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ cogoya min na mhm. an ka jamana eh, ɲɛmɔgɔw fana ka u ka appel d'offre ninnu kɛɲɛ maliyɛn bɛɛ ma ni dɔɔni bɛ e mun bolo n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka taa jamana dɛmɛ o kana gɛlɛya quoi et puis u k'a lajɛ an ka e, e, e, denrées alimentaires minnu bɛ yen n'u bɛ se ka u suspen suspension fitinin kɛ u la au moins pour que taali ka taa ta ka don o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na et puis brigade ko in fana c'est c'est c'est c'est c'est vraiment important c'est à dire u k'a lajɛ ka brigades de sigi. minnu mɔgɔ minnu bɛ sigi a ka kɛ mɔgɔ kologɛlɛnw de ye dɛ minnu tɛ yurugu mɔgɔnin ninnu y'a ye c'est pour que au moins ni prix unitaire minnu dira an ka se ka o labato et puis n ka kuma kɔnɔna la n tɛ sɛgɛn a la n tɛ sɛgɛn n bɛ a fɔ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya in na anw cɛw b'a la musow b'a la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an kɔni k'a jateminɛ k'a fɔ ko bi an musow bɛ baara la yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que fɛn bɛɛ ka gɛlɛn foyi tɛ se ka san sugu kɔnɔ bilen hmm. foyi donc sani an ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ ko an de y'an ka so asimu goyita ye dɛ hmm. e de y'i ka so asimu goyita ye hmm. i ka gouvernement de b'i bolo donc e kan k'olu ladon cogoya min na e b'olu ladon ten bɛɛ y'i ta ladon ten i b'a sɔrɔ maliyɛn yɛrɛ ladon cogo o bɛna nɔgɔya asimu bolo e wulila sɔgɔmada fɛ i tun bɛ kɛmɛ fila de di eh, kansutu ma i bɛ o kɛ kɛmɛ naani ye n'i bɔra sɔgɔmada fɛ komi e tun bɛ eh, biɲɛ kɛmɛla ni buru kilancɛ de dun i bɛ eh, o kɛ sɛfan den kelen ni buru mugan ye ne bɛ ka misali de ta sa e b'o e bɛ dɔ bɔ i ka consommation na kɛnɛ ma pour que e muso bɛ se ka lafiya cogoya min na sokɔnɔna yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na parce que ni an y'o kɛ moi je pense que je crois que a bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ mm-hmm. nin gɛlɛya bɛɛ y'o de an t'a fɛ ka falen depuis a daminɛ n'an ka nasɔngɔ ye kɛmɛ fila de ye mm-hmm. ee fɛn tɛ fara kɛmɛ fila kan mm-hmm. anw yɛrɛ bɛ kɛmɛ wɔɔrɔ dun kɛnɛ ma o de la an bɛ ka gɛlɛya in santi hali sisan ni o f'i ye o de ye cɛ bɛɛ ye sisan bɛɛ bɛ k'a fɔ ee yɔrɔ ka gɛlɛn yɔrɔ ka gɛlɛn parce que anw cɛw donna sukaro san na an bɛ sukaro kɔni san o kɔni régulièrement ka sukaro sɔngɔ minɛ i fa la a taara poids ko sukaro kɛra kɛmɛ ni bi duuru ee o tɛ se ka kɛ o de la an y'a dɔn effectivement k'a fɔ ko gɛlɛya daminɛna ka sɔrɔ gɛlɛya daminɛna a mɛnna donc an ka musow dɛmɛ d'accord ne kɔni b'o de an ka musow dɛmɛ Kansutu mm. kuma kuncɛ kuma la e bɛ se ka ladilikan jumɛn de sɔrɔ ka di gouvernement ni euh, fɛngɛw ma ah bon mm. i n'a fɔ n ye brigade ko eh, fɛngɛ ko min fɔ dɔrɔn mhm. u k'o o ko ɲɛnabɔ mhm. o ye kelen an yɛrɛ fɛnɛ an ka k'an yɛrɛ ye ani an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yasa ka se ka gɛlɛya in latɛmɛ dɔrɔn voilà
ok nin de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na jamukan tɛ dɔwɛrɛ baga bulu baga bulu an bɛ sujet bɛɛ de discuter bi n barokɛɲɔgɔnw musafu jara salimata kamara kansutu jara ma ka fara ne yɛrɛ isu mɔkuta tarawele kan an ka technique la caméra jatalaw fana mama mama danbele ka fara labati kan hali n'ale cɔlen don ko mura b'a la an ka régie la sa an bɛ foli di keyita ma donc nin de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an b'a fɔ k'a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ
sukurani
a mankan de tun bɛ ka bɔ